Shrois an Daingean cluiche ceannais AIB na Mumhan don chéad uair siar i 2023, ach fágadh croíbhriste iad ar dhroch lá tar éis am breise agus ciceanna éirice, nuair a fuair Gleann Bearacháin ó Chorcaigh an lámh in uachtar. Ina gcoinne i mbliana bhí cumann Fionnbarra Naofa ó Chorcaigh. Club iontach sa dá chód, bhí cúig Craobh Peile na Mumhan buaite acu go dtí seo. Ciocu foireann a thabharfadh leo an corn agus a bheadh in iomaíocht do Shraith na hÉireann. Bhí Brian Tyers agus Aodán Mac Gearailt i nDurlas Éile don cheann seo.
Mar sin gan barra méire leagtha fós ag na Corcaígh ar an bpeil. Tom O'Sullivan arís ag stiúradh cúrsaí isteach sa spás ansan an reathaí taca amach Paul Geaney ag iompó ansan agus ag aimsiú na sprice. Sé seo Darragh Newman, a sheana mháthair Nora Newman, Uachtarán Chumann an Ghleanna i dtuaisceart na cathrach. Arís, briseadh eile. Tá Maguire ag éalú laistigh den mbriseadh sin, dhá cheann faighte aige. Stephen Sherlock ana inniúil ar an dá phointe, titfidh san beagán gairid. Ní dhéanfaidh ná an diabhal é. Táimid ar chomhtharrac. Tá tosaithe den scoth á fheiscint againn ón dá thaobh a Bhriain, sin ana phointe ó Stephen Sherlock. arís Ian Maguire ag déanamh nótáil ach bhí sé lasmuigh den líne cúig mhéadar is daichead.
Isteach i lár slí, Tom O'Sullivan. Bob buailte ansan aige go neafaiseach ar an gcosantóir, n'fheadar an pas nó iarracht ar scór é sin! An t-ádh dearg leis na Barrs ansan, Sam Ryan. Fraipsiún a ghlac os comhair a chúil féin. Bhí dainséar ag baint leis ach is maith leis na Barrs briseadh ar luas, rud atá siad ag déanamh anois. Seachain Buckley an giorria ag imeacht tá siúd fágtha ina dhiaidh aige. Seachain Wigginton Barrett go tomhaiste aige siúd. Tógtha aige Sherlock agus tá triail ins a á tá sé sin go haoibhinn ar fad mar scór aige. Cúig phointe aige Sherlock, ceann gan dabht ó saor chic dhá phointe ach dainséar ann a Bhriain agus is maith leo. difriúil ón nDaingean an cur chuige. Nuair a bhíonn aon athrú seilbhe, briseann siad ar luas. Chímid anseo arís, an ceann a thit gairid ó Thomás Ó Súilleabháin ach arís brú damanta ar an gcic amach anseo.
Cad é mar hata a bhí sa tslua ansan! Faisean paisean mar a dúirt duine éigint liom im chluais, ní déarfaidh mé cé hí. Paul Geaney, a d'fhág agus tá bob buailte ansan aige! Geaney! Bhuel má bhí scóranna na Barrs go maith, tá sé sin ar fheabhas chomh maith aige Geaney. Yeah, caithfidh mé a rá, a Bhriain, an cluiche seo dochreidte suas go dtí seo agus an babhta san, fear ar fhear ansan istigh Geaney, thug sé faoi ach ag an ndeireadh, bhí 's aige é choimeád íseal cruaidh an slí an, an, an, an, an gort sleamhain sin gliceas a bhuachaill.
Fear amháin laistigh de siúd Dennehy is dóigh liom atá sa chúinne thall, William Buckley. Uillinn deas reatha aige siúd. Twomey, iad ag fanacht glan de san. Cuma an-lom, an-aclaí ar Ian Maguire agus Stephen Sherlock arís. Dhá phointe eile fós. 50 méadar amach, 50 méadar is go.

Brú maith aige Ricky Barrett, obair atá tábhachtach gan dabht ach tá bearna fágtha laistiar acu agus seo chugainn Tom Leo anois. John Wigginton Barrett ag cur brú air siúd ach Dylan Geaney agus arís tá na pócaí spáis á n-aimsiú, Tom O'Sullivan ach an doras iata go tapaidh ansan air sin. Bhfuil pointe fachta má tá a rith ansan? Tá go deimhin agus ceann an-bhreá ag Dylan Geaney, is dóigh liom. mar sin. Cinnte ansan go bhfuil an fód breá cruaidh. Buailte isteach aige. Ara, a Aodáin. Sure, cad is féidir a rá fén dtráth so? Tá sé seo dochreidte mar thaispeántas. Ach pointe amháin ann, a Bhriain. Ba. Ó ná sin mé ag cur an ceann eile. Sea, bhí dhá cheann ann. Caithfidh gur Ciarraíoch an maor cúil sin. N'fheadar.
Ach sin cúig phointe dhéag anois fachta aige Stephen Sherlock as seacht bpointe dhéag.
Caithfidh an chuid eile acu a gcion féin den ualach a iompar. Dylan Geaney, tá sé siúd cinnte tar éis déanamh an-mhaith agus tá sé ag lorg dhá phointe agus tá sé sin leis! Mínádúrtha mar scór. Yeah, Dylan Geaney tar éis ceithre phointe a aimsiú anseo don Daingean sa tarna leath agus cinnte ansan tá sé ag tarraingt an Daingin thar n-ais isteach sa chluiche seo. Níl ach cúig phointe eatarthu agus Paul Geaney tar éis teacht amach arís. Isteach i lár slí an turas so anois Ethan Twomey, fuílleach ama aige agus tá sé tagtha fén gceann san beagán ach tá obair le déanamh ag an gcosaint anseo. Briseadh le buachtaint agus é tógtha anseo aige Hayes. Conas a dhein sé é sin agus a phointe fachta aige Brian Hayes. Anois mar sin. Aodán Ó Conchúir, tá sé go dtí Mikey arís. Ned Ryan ar an gcliathán ar dheis Dylan Geaney, an bhfuil sé chun tabhairt fé? M'anam ach go bhfuil agus tá sé sin gach Sin Maurice Fitzgerald na Dubhghaill. Ah sin scór den scoth agus bheifeá ag súil leis ó Dylan ach é ina cheannaire i mbliana i ngach slí agus an cluiche is mó a bhí ag an nDaingean an ceann seo inniu. Tá sé ina laoch, sin scór den scoth. An suíomh, an cliathán, caid ag cuachadh. Craobh na Mumhan le buachtaint anso tar éis sár-chomhrac, comhrac sciliúil, fearúil, drámatúil anso i nDúrlas Éile. Tá deis amháin eile ag Daingean Uí Chúis agus tá leathchéad méadar, d'fhéadfaidís é a bhuachtaint, a Aodáin. D'fhéadfaidís é a bhuachtaint, a Bhriain. N'fheadar an mbeidh Dylan. Tá Dylan istigh leis fhéin a Bhriain. Níl leathchéad méadar ansan. Surely tá an deis aige. Dá mbeadh an leathchéad méadar tar éis é a thabhairt laistigh den stua, cad déarfása leis? Pointe a thógáil nó teacht amach? Teacht amach. Teacht amach, ok. Conor Geaney,
an dá deis deireanach a bhí aige, chuir sé ar fóraoil iad. Seo a sheans, seo a sheans. Cinneadh suimiúil mar bhí Dylan go mór istigh leis fhéin tráthnóna agus brú diamhair ach má dheineann sé an bheart beidh an bua ag an nDaingean. Agus an bhfuil aige? An bhfuil aige? Tá Daingean Uí Chúis curtha chun tosaigh aige Conor Geaney. Dochreidte! Tá san dochreidte ar fad, a Bhriain. É tógtha go tapaidh ach an réiteoir tar éis é a shéideadh. Cad é mar bhua ag an nDaingean! Bhail tá go leor fiscithe againn i gcaitheamh na mblian anso ar GAA Beo ach tá sé sin ionchurtha le haon chríoch dhrámatúil. We said to ourselves during the week that.

Bhíomar ag labhairt ag leath-am go rabhamar fós sa chluiche agus bhí Sherlock ag an taobh eile ag scóráil ó gach áit so just bhíomar, bhíomar ábalta na cinn a choimeád ceart. The game was going, it was, it was very touch and go there and I don't know how we crawled back. An bhfuil sé chun tabhairt fé? M'anam ach go bhfuil agus tá sé sin! Gach sin Maurice Fitzgerald na dtuathail!
Dráma ceart a bhí ann ag an deireadh leis an cic saor san. Tá deis amháin eile ag Daingean Uí Chúis agus tá leathchéad méadar, d'fhéadfaidís é a bhuachtaint, a Aodáin. D'fhéadfaidís é a bhuachtaint, a Bhriain. Bhíos ag imirt le Conor nuair a bhíomar deich mbliana d'aois. Bhí muinín agam go raibh sé chun é a chiceáil.

Second I kicked it. Unbelievable feeling. An teacht aniar a dhein an Daingean, dochreidte ar fad. Tá sé speisialta agus tá sé níos pearsanta ná na rudaí eile, ná gach rud eile really. Bhfuil do thicéad bookáilte ar ais agat don Astráil fós? Bhuel tá, ach look, beidh sé deacair chun fágaint anois. Yeah. Tá mé chun dul ar ais ach bhí sé seo speisialta agus yeah, tá mé ag. Tá mé chun dul.